Sos repartos de su Cumandu Provinciale de Nùgoro sunu mandande a dae innantis sas atividades contra sa produtzione e sa bèndida de droga In custos meses unas cantas operatziones ant permìtiu de arrestare unu pore de pessones chi bendiant droga, de iscopèrrere mizas de fundos e de secuestrare tonnelladas de mariuana. In custu fronte est traballande bene sa cumpannia de Lanusè. Sàpadu sos militares de s'istatzione de sos Carabineris de Lanusè ant compudadu unu furgone guidadu dae un'òmine de sessant'annos residente in Orosei, acatende chentu grammos de mariuana a sotovuoto e battoschentos trinta euros in contante e duas leppas. In s'interi de sa perquisitzione domiciliare, in Orosei, chin s'azudu de s'iscuadrone Cassadores de Sardigna, sos militares an acatadu bintoto miza euros fortzis su palanzu de sa bèndida de sa droga, un'imbòlicu de plàstica chin belle seighi grammos de cocaina. A s'òmine l'an acusadu de possessu de droga pro la bèndere in cuncursu chin sa cumpanza E de possessu sena motivu de lepas. Custu manzanu in Nùgoro an inaugurau s'annu forestale de sa Sardigna duamiza e deche otto duamiza e deche nobe in sa sala cunferentzias de sa Camera de Cummerciu, presentes su Presidente de su Cussizu Regionale Gianfranco Ganau, sas Assessoras Donatella Spano a s'Ambiente e Barbara Argiolas a su Turismu, s'amministradore de s'Agenzia Forestas Giuseppe Pulina sos rapresentantes de sas istitutziones. Una manifestatzione promovida dae sa Regione chin s'Agenzia Forestas, su Corpus Forestale, s'Universidade de Nùgoro, sa Càmera de Cummèrciu, chi cust'annu at a faeddare de su tema de Padentes e Turismu, chin sa punna de dare boche a sa sienda de sos padentes sardos e a sas atividades econòmicas sostenìbiles chi si podent ligare a s'abbaloramentu e a sas atividades de custa sienda ambientale. Unu de sos seminàrios at a èssere dedicadu a sa rete de sas camineras e a sas prospetivas pro valorizare sas zonas internas. Su Servìtziu Territoriale de Nùgoro de s'Agenzia Forestas at ammaniadu una mustra chi faghet bìdere unu cubile chin su pinnettu, sas pratas de su carbone, Totu fatu dae sos mastros ispecializados de sos cantieris de Durgali e Tonara, mustra chi est a disponimentu de sas iscolas elementares e mèdias e chi at a abarrare aperta fintzas a sàpadu. Custu manzanu in s'aula magna de su Liceu Iscientìficu Fermi de Nùgoro an ospitau su 'e batòrdichi apuntamentos de La Regione incontra le scuole, unu percursu aviau pro tratare chin sos istudentes sos temas de s'inclusione e de s'integratzione de sos richiedentes asilu e de sos chi traballan in sa protetzione internatzionale. A s'addòbiu an partetzipau s'assessore regionale a sos Afares Generales, Chin dèlega a sas polìticas de s'imigratzione Filippo Spanu, sa dirigente iscolàstica Maria Antonietta Ferrante, su sìndicu Andrea Soddu, sa mediadora culturale Genet Woldu Keflay, sos pitzinnos de su centru de acoglièntzia pro richiedentes asilu Cortemalis de Ilbono. A borta 'e die in sa sede de sa Provìncia s'assessore de sos Afares Regionales at picau parte a s'addòbiu organizau dae sa Regione pro dare a sos amministradores e a sos tècnicos de sos comunes de su territòriu informatziones e crarimentos supra su bandu nou chi previdit sas retes de videosorvegliàntzia in totu sos centros de s'ìsula. Bi fin fintzas su presidente de s'Anci Emiliano Deiana, su sìndicu Andrea Soddu, Binti milliones de euro pro cumintzare, finantziamentos prevìdios dae unu milione e mesu a chimbe milliones de euro, protzedura a isportellu e non prus a graduatòria pro apretare s'iter e possibilidade de finantziamentu fintzas pro sas impresas novas naschias però dae impresas chi zai esistian. Custos sos puntos prus importantes de su bandu T-tre pro sa cumpetitividade de sas impresas minores e mèdias, publicau dae Sardegna Ricerche chi previdit in Nadale de carrigare sa documentatzione a primos de frevàrriu sa die pro fàchere sa dimanda online. Chin custu bandu si tancan sos bandos chèrfios dae sa Regione pro azudare sas impresas, ponende in campu prus de duchentos chimbanta milliones de euro in duos annos pro cada casta de impresas, A lu dare a ischire est s'assessore a sa programmatzione Raffaele Paci chi sutalìniat chi sa polìtica pro azudare sas impresas dae deretu est istada a fundamentu de sos issèperos e de sas atziones de sa Giunta e mai che a oje, ischinde chi petzi sas impresas podent dare ocasiones de isvilupu e duncas de crèschida econòmica e ocupatzionale. Una polìtica, sichit Paci, chi garantit finantziamentos sicuros, difatis amus postu duchentos chimbanta milliones de euro, e chi punnat a semplificare sa burocratzia, mancari non siat cosa fàtzile ca sunt fundos europeos e duncas sunt sutapostos a règulas rìghidas. At a cumintzare s'ùndighi de Nadale in su centru polifuntzionale de Carrera Roma in Nùgoro su Festival Comunidade, Annoamentu Sotziale, unu progetu ammaniadu dae sa Cooperativa Lariso e dae su Cesp de Pradu, in collaboratzione chin su Comune de Nùgoro, chin sa punna de aviare unu protzessu pro fravicare modalidades novas de isvilupu sotziale pro mèdiu de un'atzione chi mogat dae bassu, chin assòtzios, istitutziones e populatzione de su territòriu, Su programma de su fèstival est istadu presentadu in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta fata in Munitzipiu, presentes Valeria Romagna, assessora a sos servìtzios sociales, Salvatore Sanna, diretore de su Centru Èticu e Sociale de Pradu, Silvio Obinu, presidente de sa Lariso. Prima de su fèstival s'an a fàghere sas atividades de Fuori dal Festival, chi an a cumintzare su binti de Sant'Andria pro acabbare su deche de Nadale. Pro partetzipare tocat de s'iscrìvere compilende unu documentu chi s'acatat in sos sitos internet de su Comune de Nùgoro e de sa Lariso. Sos cursos de Fuori dal Festival s'an a fàghere in sos locales de su CESP e de su Spazio Giovani. Abocados nugoresos prontos a gherrare contra su Guvernu e su Parlamentu pro sa chistione de sa prescritzione de su dibatimentu penale chi diat dèpere intrare in vigèntzia dae jannàriu de su duamiza e binti, a pustis de sa riforma de su protzessu penale pro more de un'acordu intre Lega e Cinque Stelle. Sa Càmera Penale de Nùgoro at detzisu de firmare totu sas atividades giuditzìarias pro bator dies Dae oje fintzas a su bintitres de Sant'Andria, in cunformidade chin cantu detzisu a livellu natzionale dae sa Giunta de s'UCPI s'oto de Sant'Andria, sos penalistas italianos e nugoresos ant promòviu custa protesta ca sun apistichinzados pro custa riforma de sa prescritzione. In unu documentu sa Càmera Penale de Nùgoro ammentat chi sa prescritzione, in s'ordinamentu nostru, depet àere sa funtzione de presìdiu de su printzìpiu costitutzionale de sa durada arresonada de su protzessu. Si si nche bocat custu mediare, Su tempus de s'acertamentu at a diventare infiniu mudende su protzessu matessi in pena chin cunsichèntzias supra s'istabilidade de sas relatas giurìdicas. E fintzas s'Òrdine de sos Abocados de Nùgoro at proclamadu una protesta e at detzisu de no andare a sas udièntzias tziviles, penales, amministrativas e tributàrias dae su deche a su deche-oto de Nadale, pro protestare contra su desinnu de leze de sa riforma de sa prescritzione, pro su mètodu impreadu pro tratare sa matèria in sede parlamentare e pro su chi at nadu su ministru de sa Giustìtzia Alfonso Bonafede chi at impreadu sa paràgula azzeccagarbugli faeddende de sos abocados chi difendent sas partes in sos protzessos penales. An a èssere sas regionàrias chi galu no an una data istabilia e seperare su candidadu de su Movimentu Cinque Stelle a presidente de sa Regione Sardigna. Est custa sa noba chi si leghet in su blog de su Movimentu. No at a èssere Luigi Di Maio a detzìdere chie at a picare su postu de Mario Puddu, ex sìndicu de Assèmini, retiradu a pustis de sa cundenna de su tribunale de Casteddu pro abusu de ufìssiu, pro unu fatu capitadu cando fit sìndicu, ma at a èssere su pòpulu, duncas an atzetadu sa richiesta de sos militantes sardos de su movimentu. Su centrudestra at a ischire su nùmene de su candidadu a presidente chenàpura cando Matteo Salvini l'at a comunicare a sos alleados e in s'ìnteri de su cungressu sardista in Casteddu e si sèberu francu mudamentos de s'ùrtimu mamentu diat dèper èssere su 'e Christian Solinas senadore de su Psd'Az. Su centrusinistra est sichende a traballare pro ismanniare sa coalitzione, Massimo Zedda, sìndicu de Casteddu, est istadu desinnadu pro èssere s'ùnicu in gradu de jocare sa partia in sas eletziones regionales, pro fàghere a manera chi su centrusinistra no abarret pompiende dae foras sa porfia intre centrudestra e Movimentu Cinque Stelle. Sos riformadores sighint a pretare sa Giunta regionale e su Guvernu natzionale pro sa chistione de sas accise subra sos produtos petrolìferos traballados in Sardigna, chi si las diat a incassare sa Regione e diant isòrbere problemas meda. Custu manzanu sos riformadores ant manifestadu in Casteddu, dae in antis de su Cussizu regionale ponende in craru un'assignu de tres miliardos de euro intestadu a sa Regione firmadu de su ministru de s'Economia Giovanni Tria. Pro sos riformadores est su tantu de su dinare chi li diat tocare a sa Sardigna si li dian reconnòschere sas accise de totu sos produtos petrolìferos fatos e cussùmios in Sardigna. Aìamus chèrfiu chi totu s'ischieramentu de centru-destra aeret apogiadu unu printzìpiu, chi s'acatat in s'artìculu oto de s'Istatutu, fintzas a oe mai aplicadu, at nadu Pietrinu Fois, coordinadore regionale de sos riformadores. Riformadores chi ammentan chi, si sa proposta de modificare sa finantziària diat èssere aprovada in Cussizu regionale, su Guvernu l'at a impugnare in sa Corte costitutzionale, chi in sa chistione de sas accise s'est pronuntziada in favore de sa Regione Sicìlia. Sa traditzione musicale e culturale sarda chi at sas radichinas in ritos predales, ligada a pare chin su balletu clàssicu pro dare vida a un'ispetàculu chi ammajat pro fortza narrativa, coreografias e mùsica. Totu custu est Coreodantzas, s'ispetàculu ideadu dae sa coreògrafa e ballerina nugoresa Annalisa Mingioni, produidu dae Musichè, Unu ballitu neoclàssicu in duos atos, chi faghet adobiare duos mundos chi che paren inneddas unu dae s'àteru, ma chi in su palcu de su Teatru Eliseo ant mustrau su ligàmene issoro. In Coreodantzas ant ballau sos ballerinos clàsicos professionistas de sa residèntzia artìstica naschida aposta pro s'ocasione chin sos costùmenes de sa costumista Giulia Goddi, chi fachiant s'atzinnu a cussos de sa traditzione sarda pro colores e sestu. Sas coreografias de Annalisa Mingioni, chi in prus de àer fatu sa regia at peri ballau, ant pintau cuadros chi mustraban mamentos importantes de sa cultura sarda, festas, ritos religiosos, fainas fitianas e carrasecare. Sa parte musicale, a incuru de Luigi Manca, at fatu su restu, dande a Coreodantzas sa capatzidade de contare sa cultura de unu pòpulu chin sa dantza clàssica, una disciplina semper in mudamentu in sa tècnica e in sas temàticas. Sa tzitade de Nùgoro cust'annu puru at isortu su votu a Nostra Sennora de sas Gràssias. Custu manzanu in medas sun acudidos a sa crèsia de sas Gràssias a s'intèndere sa missa solenne nada dae su piscamu de Nùgoro Mussennor Marcia, e dae sos prides de su capìtulu de Santa Maria, acumpanzada dae sos cantos de sa Corale Nicolao Praglia. Prima de sa missa, sos amministradores comunales, ghiaos dae su sìndicu Andrea Soddu, e sos rapresentantes de sos bichinaos, che l'an ajutu a Nostra Sennora sos sìrios pro isòrbere su votu fatu dae sa comunidade nugoresa a primos de su milli otichentos, cando una pesta de colera fit isperdende sa zente. Sos nugoresos aiant pediu sa gràssia a Nostra Sennora e issa aiat ascurtau sas precadorias issoro fachende che sessare sa pesta. Dae tando, cada bintunu de Sant'Andria, sa comunidade intregat torra gràssias a Nostra Sennora donande sos sirios. Oje puru, duncas, an rinnovau su votu chin sa matessi solenidade de tando. Sinzale chi a pustis de duos sèculos su ligàmene de fide chin Nostra Sennora no est bènniu mancu. A sa missa ant picau parte sas autoridades tziviles e militares nugoresas e de sa provìncia. Medas sos devotos arribbaos dae totu sa diòcesi chi oi ant acabbau su percursu de fide cumintzau chin sa novena. Un'addòbiu chin su ministru de sas Infrastruturas Danilo Toninelli pro non firmare sos traballos in su caminu Tàtari-S'Alighera, cando mancan sete chilòmetros a che acabbare sas batos corsias. Custu a pustis chi sa Suprintendèntzia at dau parre negativu pro una incompatibilidade chin su pianu paesagìsticu. Custu manzanu, prima de ghetare a Roma, s'assessore regionale a sos traballos pùblicos Edoardo Balzarini at addobiau sos amministradores locales de su Capo 'e Susu, cumintzende dae su sìndicu de S'Alighera, Mario Bruno. Sas fortzas polìticas de su territòriu sunt cuncordes pedinde a su guvernu de non firmare cust'òpera de importu mannu, pessada medas annos faghet e chi diat pòdere dare un'impèllida nova a s'economia. Nois cherimus rispetare su PPR, at nau s'assessore Balzarini, ca est una norma chi tutelat su territòriu e la cherimus interpretare a manera curreta. Su sìndicu Bruno at rispostu chi an a gherrare finas a cando no an a àere su resurtau. Amus a sichire sa mobilitatzione collinde firmas e chin unu referendum. Non si podet firmare unu caminu pianificau dae sos annos otanta, at sutalineau Bruno. Chin s'operatzione Calypso Nest, s'iscuadra mòbile de sa questura de Casteddu ch'at ispèrdiu una grefa de criminales, chin base in Selàrgius, ligada a s'organizatzione mafiosa nigeriana de sa Supreme Eiye Confraternity chi òperat a livellu internatzionale. Sunu binti sas pessones indagadas e arrestadas, totus nigerianas, acusadas de reatos de assòtziu mafiosu, trata de èssere umanos, agravada dae s'isfrutamentu de sa prostitutzione, tràficu de droga. De s'operatzione, cumintzada arbeschende a oje, nd'ant faveddau in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta su questore Pierluigi D'Angelo e su dirigente de s'iscuadra mòbile Marco Basile. Sas indàgines coordinadas dae sa Diretzione Distretuale Antimàfia de Casteddu sunt cumintzadas in su duamiza e dechesete. Ant permìtiu, gràssias fintzas a sas ripresas video fatas in intro de unu capannone, de reconnòschere totu sos membros de sa grefa. S'iscuadra mòbile at assejau sos capos e sos teracos de s'organizatzione chi operabant in s'àrea de Casteddu e chi in sos addòbios si mutian chin zistros e si bestian chin pinzos de colore diferente, bascos asulos e isciarpas rujas o grogas. In sos primos ses meses de su duamiza e decheoto, s'economia de sa Sardigna est crèschia, mancari a bellu a bellu, sichinde s'andamentu positivu de su duamiza e dechesete, gràssias a sa dimanda interna, cumintzende dae sos investimentos de sas impresas. Sos livellos produtivos de sas impresas sunt sichinde a crèschere, mancari chin àsiu, mentres sunt minimadas sas esportatziones. Su cumpartu edile est mustrende carchi mezoru gràssias a s'annoamentu de sa sienda edilìtzia pùblica e privada, e est creschende fintzas su mercadu immobiliare. Nobas de profetu pro sos trasportos, su cummèrciu e su turismu mancari custu cumpartu apat patiu azicu in istiu. S'ocupatzione puru est mezorada, mescamente in su traballu dipendente mancari sa disocupatzione non siat minimada in nudda abarrat a mancu sete puntos percentuale che cando galu no fit cumintzada sa crisi. Custu su chi an sotalineau custu manzanu in s'interi de sa presentatzione de sa relata semestrale de sa Banca d'Italia supra s'economia regionale fata in sa sede de sa Confindustria de sa Sardigna de mesu a incuru de sa sede de Casteddu de s'Istituto. A s'addòbiu at picau parte Giancarlo Fasano, diretore de sa sede de Casteddu de sa Banca d'Italia e a dare su benevèniu su mere de domo Roberto Bornioli. A Pietro Ferreli, s'allevadore de setanta chimbannos de Àrzana, l'an acatadu mortu custu manzanu. A ora de sas noe mancu unu cuartu, sas iscuadras de sucursu chi lu fin chircande dae eris a borta 'e die, s'òmine fit in su sartu chin àtera zente remoninde bacas pro las vacinare. Cando s'est istèrghiu, sos pomperis de su Cumandu Provinciale de Nùgoro, chin s'impreu de s'elicòtero e de sos drones, ant comintzadu a lu chircare inpessu dadu s'allarme. A sa chirca ant picadu parte sos ispecialistas de su sucursu alpinu e ispeleològicu, sos carabineris, sa politzia, su corpu forestale e sos volontàrios. Si sunt firmados oje intre note pro torrare a comintzare arveschende fintzas a cando l'ant agatadu in localidade Cassè intre sa bidda de Ruinas e su sartu de Dèsulu e Aritzo. Como sunt aberguande de ite est mortu si pessant chi siat mortu de repente. S'assessore a s'Urbanìstica Cristianu Erriu in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta fata oje in Casteddu pro esplicare su decretu de su Ministèriu de sas Polìticas Agrìculas, Alimentares e Forestales e de su Turismu at dadu a ischire chi su paesàgiu policulturale de su Mandrolisai est istadu iscritu in su Registru natzionale de sos paesàgios rurales de interesse istòricu. Erriu at sutalineadu chi est unu resurtadu de profetu e de prestìgiu ca in totu Itàlia sunt petzi batòrdighi sas etzellèntzias e sa 'e su Mandrolisai pro como est s'ùnica in Sardigna. Sa Regione, at nadu Erriu at apogiadu s'initziativa chèrfia dae sos comunes de Atzara e de Sòrgono chin su contributu tècnicu de s'Universidade de Tàtari. E bi credimus gai meda chi in sas chidas imbenientes amus a presentare s'iscola regionale de su paesàgiu. Sa Regione in prus at a pònnere a disponimentu dinare aposta pro custas fainas. Su Mandrolisai dae medas annos costoit su paesàgiu innidu e custu est unu valore in prus ca in su venidore at a èssere possìbile a crèschere sa filiera vitivinìcola e a dare oportunidade de isvilupu novas. Dae como in susu at a esser prus fàtzile a partetzipare a sas misuras de su programma Lavoras, gràssias a sa delìbera de sa Giunta regionale de su bintinove de Santu Gabine, chi at àpiu su parre in favore de sa Commissione Traballu de su Cussizu e est istada aprovada eris a secus de sa proposta de su presidente Pigliaru, de s'assessore a sa Programmatzione Paci e s'assessora a su Traballu Virginia Mura. Custu manzanu ana ispricau sa novidade in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta. Bator sos puntos fundamentales, s'aumentu de su tantu a disponimentu, pro sas impresas at a esser prus fàtzile a partetzipare, si podet impreare sa finàntzia inclusiva e como an a pòder peri partetzipare sas aziendas mèdias e mannas. Chin custas nobidades chin Lavoras amus crèschiu su dinare pro sas impresas chi podent assùmere e a su matessi tempus semus resissios a minimare sas tropèias burocràticas pro picare sos incentivos, at nau Pigliaru, chi podent arribbare fintzas a sa percentuale màssima cuntzèdia dae sas règulas europeas. A sa pallacanestro Nùgoro non li sunu bastaos sos bintisete puntos de Sitzia pro bìnchere chin su Cus Tàtari. Sa gara, bàlida pro sa 'e sete zoronadas de andada de su campionau regionale de Serie D est acabada sessantotto a sessantabàtoro pro sos universitàrios. Sos nugoresos duncas abarran chin duos puntos mentres sos tataresos arribban a oto. Torrande a sa partia chi s'est zirbiende sos òspites an bintu su primu cuartu chin su puntègiu de dechenobe a ùndichi. Sos Sirbones non si sun iscunnortaos e ana chircau de recuperare in su secundu cuartu resessinde a bìnchere chin su puntègiu de dechenobe a bìndichi. Sos tataresos perù sun resissios a apoderare sos nugoresos e s'an balanzau sa 'e tres fratziones tancande sèichi a ùndichi. A dispetu de sos nobe puntos de diferèntzia sos Sirbones ana chircau de balanzare Àteros puntos ma sos tataresos ana parau fronte e ana tancau sa 'e bator fratziones bintitres a decheoto. Custa borta puru sa pallacanestro Nùgoro at mustrau de pòdere jocare bene chin cale si siat rivale, como sàpadu at a jocare in trasferta chin su San Gavino. S'azienda Trasportos Pùblicos de Nùgoro, s'ATP, sotziedade cumpartia de su Comune de Nùgoro e de sa Provìncia semper de Nùgoro, intrat in su benidore chin su pagamentu eletrònicu. In sas chidas imbenientes s'azienda at a presentare s'aplicatzione My Cicero, chi at a permìtere su pagamentu eletrònicu in intro de su postalinu chin su telefoneddu pro mèdiu de su còdiche QR. Sempes chin sa matessi aplicatzione s'an a poder paccare sos parchègios pro mèdiu de parcòmetros eletrònicos chi an a pònnere cantu prima e s'aplicatzione at a permìtere de averiguare sa disponibilidade de parchègios, de ativare su parchègiu chin d'una mutia o chin d'unu messàgiu e paccare a pustis cando sa màchina si ch'est andende, in custa manera si pacat petzi pro su tempus de sa firmada. De custas nobidades nd'ant faveddau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia pro s'imprenta in sa sede de s'ATP, Stefano Flamini, presidente de s'ATP, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu e Michelangelo Mariani, diretore de sa sotziedade de trasportos. In prus an a assùmere oto pessones intre amministrativos e autistas e an a mudare sas lìnias in cussideru de sos bisonzos diferentes de sa tzitade. Sos dirigentes an sutalineadu chi est una sotziedade pùblica chin bilàncios sanos, pronta a sichire su mudamentu de su trasportu urbanu, sempre atentu a sos bisonzos de sos tzitadinos. S'Istitutu Comprensivu numeru battoro Grassia Deledda de Nùgoro at amaniau, ùnicu in provìncia, su progetu isperimentale Scuole aperte allo sport, pro sos pitzinnos, òmines e fèminas, de s'iscola secundària de primu gradu chin sa punna de favorèssere s'atividade motòria e isportiva e isparghinare sos balores educativos de s'isport fintzas pro cuntrastare su bullismu e su cyberbullismu, est a nàrrere su bullismu in rete. S'istitutu, chin s'azudu de sas federatziones isportivas, at amaniau pro sos istudentes duos programas, Settimane di Sport e Pomeriggi Sportivi, unu de atividades isportivas de fàghere in oràriu iscolàsticu e s'àteru de fàghere fintzas in oràriu extraiscolàsticu. In s'ìnteri de su progetu ant fatu unu vìdeo chi faveddat de su valore educativu de unu cumportamentu educau in campu e de sa gherra a su bullismu e a su cyberbullismu. Su prèmiu l'at cunsignau Sandro Floris, delegau provinciale de su CONI, presentes Sebastian Cocco, assessore a sa Pùblica Istrutzione de su Comune de Nùgoro, Rachele Piras, assessora a s'Isport, Manolo Cattari, psicòlogu de s'Isport e responsàbile de su progetu Agitamus, Andrea Fadda, dirigente iscolàsticu de s'Istitutu Cumprensivu Bàtoro Grassia Deledda e Nazario Porcu, dirigente iscolàsticu in pensione. Gràssias a su progetu, unu grupu de dischentes at fatu sa preparatzione pro sas finales regionales de jocos isportivos de dantza balanzande su primu postu in sa categoria issoro. S'Istitutu Zooprofilàticu Isperimentale at dau a ischire sos resultados de sas anàlisis de laboratòriu fatas a chentu otantunu porcos iscapos illegales, chentza mere, Chentza registrados in s'anagrafe animale e duncas mai controllados, mortos su sechi de Sant'Andria in sartu de Ozastra dae s'Unidade de Progetu pro ch'ispèrder sa pesta suina africana in Sardigna, s'otanta chimbe pro chentu de sos campiones prelevados dae chentedòichi bèstias mortas in sartu de Talana sun resurtados sieropositivos a sa pesta suina. Est de su barantaduos pro chentu sa percentuale de sieropositivos in sos sessantanobe porcos mortos in sartu de Biddamanna. In prus sun resurtados positivos a su virus tres porcos in Talana e duos in Biddamanna, belle su duos virgola sette pro chentu rispetu a totu sos chi an mortu. Alessandro De Martini, responsàbile de s'unidade de progetu e diretore generale de sa Presidèntzia de sa Regione, at sotalineadu chi sas atividades de monitoràgiu in su territòriu, in s'àmbitu de sa gherra a sas bèstias agrestes iscapas, An a sichire a manera particulare in sos tretos prus a riscu, a manera de minimare sos cuntatos intre bèstias sanas e malàdias, registrare sas bèstias, fàghere sos controllos sanitàrios e las pesare sighende sas normas de biosecuresa, at cuncruiu De Martini, est s'ùnica manera pro ch'ispèrder sa pesta suina africana in Sardigna. Acabat oje in Casteddu su ziru eletorale in Sardigna de Matteo Salvini. Su ministru de sos Internos at picadu parte a sa presentatzione de su congressu de su partiu sardu de Atzione, totus fini isetende s'ufficialidade de sa candidadura de su segretàriu sardista Cristian Solinas a presidente de sa Regione, ma s'annùntziu non b'est istadu. Eris Salvini in bìsita In Nùgoro at nau chi s'issèperu lu depent fàghere sos sardos e sas mesas polìticas de sa coalitzione de centru-destra, ma sos acordos natzionales ant detzisu chi siat sa Lega a inditare su nùmene e at a èssere su 'e su senadore Solinas su babbu de s'alleàntzia chin sa Lega collaudada chin profetu in sas eletziones polìticas. In s'interventu nugoresu Salvini at sutalineadu unos cantos temas fortes de su programma polìticu suo, chi su centru-destra at a pònnere in pràtica in Sardigna puru si at a bìnchere sas eletziones. In Nùgoro puru s'est bidu chi Salvini est s'òmine polìticu de custu mamentu, chi est creschende in sos sondàgios e chi est punnende a si candidare a presidente de su Cussizu cando amus a torrare a botare pro sas polìticas. Non sunt mancadas sas cuntestatziones de Anpi, s'Assòtziu Natzionale Partigianos de Itàlia, de Potere al Popolo, de sos sindacados de base e de àteras formatziones de sinistra chin cartellos e cantones. Una presèntzia forte e cuncreta contra a su guvernu birde grogu a sas polìticas chi est mandende dae innantis in campu europeu pro sa seguresa e s'imigratzione.